Gospel Malawi exclusive interview yathu ija timangoyenda kukumana ndi aluso osiyanasiyana kucheza nawo kutiuza ma project awo kutiuza chimene akupanga chona kuti amalawi muzikwanisa kulumikizana ndi aluso a mdera lanu amalawi muzikwanisa kulumikizana ndi aluso a mziko lanu leronso takutengerani kumulanje kumeneko takumana ndi artist wina amene ndi woyimba wa gospel ndipo inuyo mukhale pomwepo tikhala ndi kucheza ndi artist ameneyi muli bwanji bwana Tili bwino kani mbale wanga. ebe zikomo kwambiri ifetu takupezani chabwino tachokera ku gospel malawi ndipo cholinga chathu nchonena kuti zimene mmapangazi anthu ena atu akuziweni chabwino ndiye anthu mwina akumadabwa kumati kodi angofikira kuyamba kucheza munthu amene akucheza naye ni ndani inu tazitchuleni kuti mtundu wa malawi ukuziweni kunena kuti tikucheza ndi ndani tsiku la lero zikomo kwambiri amalawi ineyo zina langa ndi precious paiva ena amanditchula zina kuti mr safe container kuti muzitchedwa mr safe container munangozipasa kapena chilipo chimene chinayambisa kutchudwa zina limeneli zikomo kwambiri mbale wanga uli apa ineyo sikuti ndinazipasa ndekha koma nkhani ya nyimbo imene mwafotokozamo ineyo ndimayimba nyimbo za gospel and ndatusa ma album okwana awiri komanso tikuyembekezeka ina yachitatu imene ikubwera pasogolopo mwina kuthekera kuti mwina mu september tikhala tikupanga timapanga launch ya album yachitatu september 2025 ya ya ndiye album yoyambatu imatchedwa safe container imene inanyamula ku- ime- imene inazi- inaziwikako ndi anthu nyimbo imene- imene inanyamula amalawi kuti akumanimvera kuma- akumanisata nyimbo yake inali ngati imeneyoyo komanso inali ngati mutu wa album ndiye mwa ichi anthu akuti ya safe container ya safe container ndiye tinalandira zinalo eti ya ya ya ndiye nkutheka kuti mwina anthu sakuziwa kuti ah, mayimbidwe anu anayamba liti ndi chifukwa chani munayamba kuimba chabwino kuli zoimba zosiyanasiyana chifukwa chani munasankha kuimba gospel zikomo kwambiri Ineyo kuyimba ndinayamba 2017 koma kuti ndiziwike bwinobwino kuti munthuyu akuyimba eti nchifukwa ndayamba kutulutsa album 2019 mpaka 2022 cholinga changa chimene chinandipangisa kunena kuti ndiziyimba mwina gospel eti eh, pa pali kuyimba uja zamba zosiyanasiyana koma ndinasankha gospel ndinasankha gospel chifukwa chani 2015 pamene ndima- ndina- ndinali mu nyengo zina zosakhala bwino ndinachita ngozi ndiye mwa ichi nditachita ngozi naona mulungube akunditetezera kuzafika size imene ndilimo imene ndikuonekeramo koma ineyo mulungu anandi anandipasabe china iye kuti sa- zatheka bwanji ine kukhala ndi moyo anzanga anavulalapo anamwalira anzanga anavu- ana- anachitapo ngozi koma onse ali kuli kuli chete koma ine namuonabe mulungu kuti ah, mulungu ameneyi ni mulungu wazatheka bwanji Usonyeza Usonyeza muimbira kuti- basi. kusonyeza kuti inuyo mmene munabadwira si mmene mulili Ah, si mmene mu- si mmene ndilimu ayi inu munachitapo ngozi yes ngoziyo munachita kuti munakwezedwa kapena galimotoyo mmayendesa Ah, zikomo kwambiri ineyo nali ngati assistant ya ndimatumikira kuntchito kumene nim- ndimagwirako ya ndiye ndimayenda pafupi ndi patali mwa ichi napa zinachitika zimenezozo ndithu chabwino chabwino ya ya ya nde anzanu ena kunja kuno aliko oti anachitika ngati zimenezo ena chibadwireso anangobadwa opanda mendo inuyo munachita ngozi munadulidwa mendo koma simunapange chisankho chonena kuti ah, ndiziyenda m'misika ndizisakasaka anthu thandizo koma munangoyamba kutumikira mulungu kumagulitsa nyimbo zanu inu anthu amene amangokhala kumaziyang'anira pansi amene ubwino wa mulungu sakuuziwa mungathandize bwanji mungalangize bwanji kuti aziwe kuti chimene akupangacho ndi chibwana kwambiri zikomo kwambiri ineyo anzanga onse ndikuwalangiza makamaka kwa anthu amenenso a- ali ndi ulumali ndikuwalangiza kunena kuti iwo ali kuthekera kuti kopanga ka- kopanga zinthu Eh, mene ndi mene ndi- mene ndafotokozera kuti mene ndili ineyo ndinasankha mbali imodzi yoyimba sikuti onse nde azikhala kuti oyimba oyimba- oyimba kachanjane mwina kaya kumasema mipini kaya kumatani iwo asaziyang'anire pansi iwo aziwe kuti iwo ndani ndiwo basi kaya kumasoka sapato kutani china chonse kukonza masikini ndi cha- china chonse mene anga- angathe kutokolani kupanga koma sikuti azikhala pansi ndikuma mwina kumati ah, mwina thandizo langa lichoka kuti ya ya- iya koma azidalire okha amene aone kuti mulungu apangira chani chifukwa aliyense mulungu anampasa njira ndi cholinga chokhala pano pa dziko lapansi chabwino chabwino Amen. E- inuyo mukupanga mayimbidwe anu koyamba ya anthu anachilandira bwanji kunena kuti munthu uyu tiku- tikumuziwa nthawi ina timasewera naye mommuno kaya timamwa naye limodzi mowa Yeah. akuti wapanga chisankho afuna azimtumikira mulungu mmayimbidwe anthu anachilandira motani chinthu chimenechi zikomo kwambiri m'bale wanga anthutu anandilandira ndipo chinthu chimenechi anachilandira moko- mosangalala ndipo kuchokera siku imene na- na- nazapanga zimenezi kufika siku la lero anthu ambiri akundi a- akundisapota kwambiri kuona kuti ah, zimenezi ndi zofunikira zimenezo olo mabwana anthu osauka wina aliyense akundiyamikira kunena kuti ah m'bale wanga wasankha chisankho chabwino komanso apapa ulimbikire ndipo tikupanga support ndipo kuyambira pamenepopo anthu amandanene kuti amandipanga support kuti business zanga zipite chani pasogolo. pasogolo chabwino chabwino ya ya ya Ah, kubanja kwanu mutawauza chiganizo chimenechocho potengera kuti banja lanu amakuziwani kuti inuyo sikuti mumaimba ya Yeah. koma mutawauza kuti panopa ndifuna ndizimba kutumikira mulungu anachilandira bwanji kubanja kwanu kwathukotu anachilandira bwino andinso mkazi wanga ndi munthu mmodzinso amene amandilimbikitsanso kumadera ena ndina kuti mwina ndika- ndikayenda njira iye amanena kuti "Ah, tabwerako upangezi upangezi upangezi ndikuti nda- ndita mulungu atandiyankhula pa chimenechi ndafulukiza akubanja kwathu anachilandira kwambiri kuti "Ah, apapa ndigwira ntchitoyo basi Chabwino, chabwino. ambuye akusiyani cholinga kufunika mugwire ntchito mutumikire ambuye basi chabwino chabwino etu mbale wanga komatu ife tikamadusa nthawi zambiri timakupezani area yake imeneyi Yes. makhala nthawi zina muli kuno nthawi zina timakupezani muli panja pa mpanda apo Yeah. ifeyo tingaziwe bwinobwino kuti chifukwa chani mmapezeka area inoyo zikomo kwambiri kunoko ndi kumene ndimagwira ntchito okay. ya ya ya kuti nditachita ngozi mja mmene ndafotokozamo ndinachita ngoziso konkuno komanso sanandisiye bwana anga ya Okay. anakhala kuti abasi zikhabe kuti Konko. Koma zinachitika zinazi koma kuti ndimakhabe kuti konkuno kusonyeza kuti ndimagwirabe ntchito kuti konkunonso inuyo abwana anu ndi ndani ya inetu abwana anga ndi mr nachoma yes nde potengera kuti mmene amakulembani ntchito amakulembani muli munthu wabwinobwino ndiye mnapezeka kuti mwachita ngozi mwalumala anachilandira bwanji abwana anu anakulimbisani mtima bwanji kuti mpezeke kuti panopa mukukhalabe moyo wosangalala ya amenewo anandi- anandilimbisa mtima ndipo ananena kuti mbale wanga izi si mathero a chani a zonse yayi koma tingoona chitsogozo kuti mulungu atipangira chani komanso ine sindingakutaye ndizikusamala ndizikusamala mene ndi- ndi mene unalili basi sikuti ndisiya kukonda chifukwa chonena kuti wapanga izi yayi koma ndikupangaso chochita kuti uzipa- uzipanga zina ngati mbale wanga ndithu chabwino ndiye ndinamva ukoma kwambiri etu amalawi ndimene mukumveramo ife tikucheza ndi Mr Precious Piver amene ndi oyimba wa nyimbo za gospel iwowa ayimbapo ndithu ma album angapo ndipo atiwuzanso kuti 2025 mu September amenemu akupanganso launch album ina ndipo iwowa akulimbikitsa anthu kunena kuti amene amawapasa sapoti amene amawakonda asasiye kuwakonda chifukwa kuti zabwino akuzibweretsabe inu amalawi khalani pomwepo muzionera zimenezi zabwino zilipobe chifukwa kuti tikhala ndi nthawi yoti tiwafunsebe mafunso atiwuze zina ndi zina inuyo pamalawi pano Yes. mukanena kuti mwakhala mumachita chidwi ndi zinthu ngati ziti ku mbali ya gospel iyi mwina amene maartist ena akupangira akhala kale amene amakupasani chikoka ndi kupasani chidwi kunena kuti "Ah, ine wakuti wakuti amanipangisa kuti ine ndizimva kunena kuti gospel ilipobe gospel ikupitirira chifukwa anthu ena akumalankhula mwanu kunena kuti gospel inali kale gospel inali kale inuyo mungachitire umboni wotani kunena kuti gospel sinali kale chifukwa kuti oyimba wakuti wakuti amandisangalatsa ndipo amachita za gospel zikomo kwambiri balonga ineyo ndi alipo anthu amene amanilimbitsako mtima kuti koma ndiye awaso ayi amayimba bwino kwambiri komanso amatumikira ndi mulungu wetu chabe kuti sindingathe mwina kuwauza koma anthu alipo ambiri ndiye ah, anthu alipo ambiri ndithu anthu alipo ambiri kuti Eh, eh, simungatchule ndi ambiri anthu Chabwino, ndi ambiri chabwino. kwa basi pa dera lino la mulanje limbuli yeah. mumaona bwanji mmene anthu ake amazilandirira zinthu mukakhala kuti mwina muli ndi zochitika ngati muli ndi kukhazikitsa zimbale zimenezi nde ndi zinthu zoti mwina afuna akalipire pa khomo mumaona bwanji kuti anthu a mu community ino amabwera nkuzapereka kulowa pa khomo kapena ndi zija zonena kuti anthu ake sazimvesa bwinobwino zinthuzi kapena anazimvesesa kunena kuti inu mukupanga chani yes kumbali yanga pa abamu ya namba 1 anthu samazimvesesa bwinobwino zinthu zija koma nditangoyamba kumatuluka kumapanga mashow pafupi mpatali kumapanga mashow anthu ndiye pang'ono pokha anayamba kupa- kuta- matani kumachimvesesa abamu ya namba 2 ndiye anthu anachimvesesa bwinobwino ndiye anthu amalowa mu- amalipira ndithu chilichonse ati ujeni pamakhala mazinthu akuti tikufuna tigulise album eti Eh, pamakhala ma- mauje ma- ma- machona kuti tikufuna album ndigule ndoma- ndamakwana mwakuti eti ndipo zimathe- zimatheka ndithu ndipo zimatheka chifukwa choti mwina anthu aona chidwi changa chimene ndikutani kodi ndikupangiranso chiyambire kupanga malonchi anu ndalama imene munagulisa yayikulu kunena kuti ine nde ndagulisa ndalama yonena kuti sinayiyembekezere munthu mmodzi kugula ka cd kaya kugula flash ndalama yokwera imene inagulidwapo inu abamu yanu mukuyikumbukira Ah, ndikuyikumbukira eh, inali 220000 munthu mmodzi nkugula ya ndikugula kusakanza ndalama za anthu ena munapezeka kuti mwabwera ndalama zambiri kwa basi zikomo kwambiri ya ya mungauze zotani anthu amene amangozang'anira pansi koma luso ali nalo akulephera kuligwiritsa ntchito kunena kuti likwanise kuwatumikira zinthu zawo za siku ndi siku
zikomo kwambiri mmene ndafotokozera kale ndafotokozaponso kale kunena kuti eh, anzanga amene akuona kuti ali ndi luso sikuti mwina akupatwa kuti ine ndikakuti kufa ndiulo mali koma wina aliyense chifukwa dziko lino kuti kuti kuti tikhale mu chimene chocho kufunika tizipanga zinthu zosiyanasiyana ena ali muzintchito ena ena ena amapanga maluso osiyanasiyana ndiye palinso ena ake amene ali ndi maluso koma maluso angotani kodi Angowakhazika. angowakhazika ndiye ndikuwamemeza kunena kuti abale anga tiyeni mugwire ntchito mmene mulungu anakupasani luso limene mulungu anakupasani muligwiritse ntchito kuti lusolo lizikupindulirani chabwino chabwino yes ah inuyo mmafuna mtafikira pati
Ah, inetu chachikulu eti ndimangofuna kuna kuti mulungube azindipasabe moyo kuti ibe ndidzatumikirebe amalawi kupyolera mayimbidwe chabwino chabwino yes nyimbo zanu zimamveka pa radio Nyimbo zanga zimamveka pa radio, nyimbo zanga zimamveka ma TV osiyanasiyana, zima- an- amaonera anthu osiyanasiyana ma TV. Eh, ndikhoza kukamba choncho ndithu. ndiye potengera kuti ku studio kumafunika kulipira ndalama kujambula mavideos kumene kumafuna kulipira ndalama ndiye inu ndi munthu oona kuti mulipo nokha sitikuziwa muli ndi management imene imakusamala zimenezi muli ndi manager Ah, ya palibe ya nde mmapanga motani kuti zonsezo zipezeke kuti zatheka mwakajambula nyimbo ku studio mwabwera nayo video yajambulidwa chinthu icho chatheka chikuoneredwa zikomo kwambiri ineyo chimene chimapanga ntatulutsa album ya namba 2 yi ndinazipangiranso magawo ena kuna kuti ah, ndalama iyiyi tisungenso tipangenso mabajeti ena kuti chinthube Chizipitirira. chilipa tsogolo komanso ndikafotokozanso abale ena ozungulira kutauni yathu iyi ndikafotokozera amandigwiranso dzanja kunena kuti "Ah, tatiyeni mpa- tipangezi ah, tatiyeni tipangezi tipangezi ndikutibe anthube amandithandizanso chabwino ah, Yes. inuyo patapezeka munthu kunena kuti "Ah, ndachita nawo chidwi a precious piper chifukwa kuti ndi munthu kuti anapangapo ngozi Yeah. anaduka mendo koma sanakhale pansi anazuka sakufuna moyo wopempha koma akufuna kulimbikira paokha ine amenewa ndikufuna ndiathandize munthu amene atakhala kuti wapezeka inu mungamusegulire khomo kuti apezeke inetu munthu ameneyi ndimusegulira khomo kuti mmene wachimvera eh, eh, atheze kupanga mmene angapangire komano ineyo ndili okonzeka kwa wina aliyense nchifukwa ndikuna kuti anzathu ena amakhala ndi ma- ma- management osiyana kuti wa- wathandizira mapatina osiyanasiyana Mo ineyo ndakhala ngati ndilibe munthu komabe anthu ama anthu ondigwira dzanja alipo komano sanabwere poyera kuti apa pandefu ndifuna ndikugwire tsopano manje kuti iwe ndi iwe nzikupa- nzikupanga- nzikupangira izi izi izi izi chabwino chabwino ngati manager atakhala kuti munthu amene wapezeka angakupezeni motani in terms of mwina phone number kudera limene mukupezekera
zikomo kwambiri ineyo atati mwina afuna andipeze ndimakhala ku Muloza boda kumuku Limbuli eh, chapa center Eh, ndimakhala kumene ndimakhala kumenekoko ise kopita kuna masalima ingofunsa kuti ah, ndikufuna mr sef container andipeza ah, mr piper and- andipezaso mwi mwaichiso kuti mwina kuti mwina tafuna mwina tiyankhulane eti eh, tiyankhulane kaya kuchokera mwina pa foni ineyo namba langa eti ndi 0 ma 9 atatu 13 13 mapeto 18 a Malawi mwazimvera nokha mr piper kupereka location imene akupezekera komanso kupereka contact imene mungakwanise kuwapeza ndipo nambala yawo ndi imene ikudusa musi mukafuna kulumikizana nawo muzakhala inuyo mukutenga namba imeneyi nkulumikizana nawo pali zambiri zochititsa chidwi zimene mkulu ameneyu akuchita chabe kuti nthawi tinali nayo yochepa chifukwa kuti tinali tikungodusa ndi anthu ena anatipempha kuti koma timafuna mkulu ameneuja mutazacheza naye ife ngati a gospel malawi takubweretserani mr piper ndipo nyimbo zawo mukhala mukuzimvera chifukwa kuti ifeyo mu interview imeneyi tikhala tikusewera nyimbo zawo zina kuti muone mmene mr piper amayimbira inu bwana piper muli ndi mawu otsiriza kwa mtundu wa malawi Ah, inetu mawu anga ndi onena kunena kuti choyamb- choyambirira ndiku- ndiku- ndikuthokoza chifukwa sinayembekezere kuti ndikumana ndi anthu ngati inuyo eh, sinayembekezere chimenecho iyayi koma ndangoonabe ndangoonabe mulungu ali kumbali yanga choyambirira ndi chimenecho ndikuthokozani komanso cha namba 2 ndikuthokozanso kwa anthu amene amanipanga sapoti amanipanga sapoti anthu ambiri amani- amanipanga sapoti musasiye kunipanga sapoti komanso muwapangenso anthu ena komanso ndinge- ndipezeponso mwayi kuti mwina pali zina zake zofoka zimene mumaziona mwina kwa ineyo ndiyankhuleni kapena iyayi ah, amwene nyimbo yakuti yakuti ija ah, imene ija sili bwino kuti ya- kapena imeneyi munapha munapha bwanji ndiyankhuleni ndisazimvere kwina kwake koma mundiyankhule mwini wake mukandiyankhula ndi kuti ine ndikonza mavuto sikuti chisomo muzikuti zili bwino zili bwino zili bwino mwina zinthu sa- sali bwino iyayi koma mundiyankhule zikakhala bwinonso mundiyankhule sizili bwino mundiyankhule ndikonze zikomo zikomo ndithu zikomo a malawi tinali ndi interview ife a gospel malawi komanso mr piper iwowatu ndi oyimba gospel amene samatopa ndi abwino mutakhala kuti mwapanga follow inde mwawatsata mwamvera nyimbo zawo mwapanga nawo business abwino amenewa muzakhala anthu okondwa simuzakhumudwa chifukwa kuti iwowa abwera kuzatumikira mulungu zikomo kwambiri a malawi